ikonomi yathu ndifotokoze kuti ndikudziwa kuti kuli mavuto akulu amene akubwera posachedwa ndimangoseka chakummawaku ndimawerenga pena pache amanena kuti eh, eh, mtengo wa chimanga watsika kuchoka pa 78000 kufika pa 45000 thumba lake 50 kg mdziko muno ndi akunena kuti chimanga mpaka chifika 15 20000 thumba la 50 kg komanso akuti kwacha yachoka pa 5000 yafika pa 2500 ndi dola tikudziwa kuti chilungamo chache pa ground anthu mdziko muno ali mmavuto kulibe chakudya chimanga katundu akugu- akudula zambiri zinali mabodza. Eeh amanena kuti abweretsa sukulu ya ulere ya secondary ndiye tikudziwa kuti posachedwa amalawi atifuna. Atifuna kuti tiayimilire, atifuna chifukwa akudziwa kuti ngati pali chipani chimene chinakhazikitsa maziko mdziko muno chipani chimenechi ndi chipani cha udf ndiye ndikudziwa kuti amalawi posachedwapa atifuna ndiye mawu ena amene anaperekedwa. chipani chikonzedwe tionetsetse kuti tikonze chipani tionetsetse kuti tizungulire tathokoze anthu atione pa ground chifukwa tikumvanso kuti ena amafalitsa mabodza oti atupele chisankho chikangotha amathawa zimenezo bodza limene tilithetse tayendere talimbikitse mitima china chimene tiyenera kuchita ndikuonetsetsanso kuti amalawi adziwe kuti tayima ndi iwowo tisapezeke kuti tili pena pache kakuboma kakuti tiime ndi amalawi tiyende ndi amalawi adziwe kuti ife tikuyenda nawo tikulira limodzi tithetsenso eeh atupele amakonda pofewa zimenezo tithetse tiyende ndi amalawi talimbikitse ndikudziwa kuti eeh sizitenga nthawi iya chipani cha udf chikhala pa eh, maganizo mwa amalawi makamaka tikamanena chitsogolo cha malawi cha- chitsogolo cha dziko lathu komanso mwapereka nzeru zina zabwino kwabasi ndikuthokozeni nonse makamaka amene mwalankhula kuti tiyambe pansi pansi kuonesetsa kuti tikulimbikitsa chipani chathu, tikulimbikitsa ma structures athu, tikuwalimbikitsa anthu a pa ground, kuthetsa mabodza, a ayamba kutembenuka, ayamba kale kudziwa kuzindikira chilungamo, ayamba kale kuzindikira kuti amanamizidwa, nde tiyeni tiwafikire anthu aja, inenso ndiwafikira, koma tionetsetsenso kuti mwa zina pokonza chipani chathu mwina. tisadikire convention yakutsogoloyi mwina tione kuti kuti maudindo ena tikonzekonze bwanji tiluke bwanji kuti tikhale ndi anthu am- amphamvu amene akhoza kutumikira chipani chimenechi chifukwa vuto lina limene limakhala pa mtsogoleri sikuti mtsogoleri akhozofika pena paliponse ayi pamafunika kuti anthu ena amuthandizire ntchito imeneyi pake pamakhala vuto lonena kuti a koma Atupele sakupezeka chifukwa atsogoleri pa ground angokhala ndamana kuti "Ih, ili ife titungoyang'ana koma tipeze anthu azipita pa ground aziwalimbikitsa anthu aziwalankhula anthu tikudziwa kuti pamenepo ndi pamene anthu akhale ndi chilimbiki- eh, chilimbikitso komanso chikhulupiriro mwa ife kupita kutsogolo Ine ndikuthokozeni kwambiri. Ndikudziwa kuti Mulungu ali, ali ndi ife. Mulungu ali nafe. Zonsezi ali ndi cholinga kuti zonse zibwere poyera, chifukwa zambiri zabwera poyera, zipitirira kubwera poyera. Ndikudziwa kuti Mulungu ali ndi cholinga ndi ifeyo. Tikhale olimba mtima, tilimbikitsane mitima. Ine ndilipo ndithu, anytime mukandifuna. ndizipezeka kuti tizilankhulana tizilimbikitsana tigwire ntchito tionetsetse kuti chipani cha udf chibwerere chi- chizapange boma kutsogoloko ndikuthokozeni kwambiri Mulungu akudalitseni zikomo kwambiri